o wee bụrụ na ụnụ bụ ụmụ agbọghọ kịta bụ amụ atụ egwu utu atụ egwu hei ofuke wee sị nwoke ya hapụ nwunye bịa nụba ya ya chụpụ nwunye bịa nụba ya ka ọ mụọrọ ya nwa maka na egwu aha atụ ụnụ bụ ụmụntakịrị na ụmụ agbọghọ kịta ka m jụta gị bụ nwa agbọghọ ị na-eje ịchụpụ nwunye mmadụ ị ma ka nwaanyị ahụ si kwado ị ma ka o si wee kwado ụmụ nwaanyị kịta obi adịghịkwa ha mma o some women na obi adịghị ha mma ụfọdụ na-eje ọgwọcha cherie ofuke sị di ya laba ọtụ kpagharịba mana ihe ọ ya ajụ bụ ịkpọatara ya nwaanyị n'ụlọ maọbụ tụba nwaanyị ime mana ọ bụrụ ma ọtụ ya lara ya kpagharịba na di ya nwaa anwa kpọata nwaanyị n'ụlọ ọbara ọhịa ha aba aba ya osuori ya tịkpa ị sapụ ji ọnụ i ji eri ji na ede sị nwoke ya bịa nụba ka ọ mụọrọ gị nwa ka ọ chụpụ nwunye ka ị bachie egwu aha atụdụ bụ maka amụ atụ egwu ọ bụzikwa agbọghọ nke anyị toro mgbe ahụ ka ọ na-eto kịta maka na eso m wee too agbọghọ etokata m agbọghọ anyị hụ ndị mmadụ because ihe m na-ebu n'obi bụ i dobere nwunye gị n'ụlọ ị bịa ka ị bịa mebisia m ị ya anụ m ọkwa ka i je mebisia m i jezie nụba nke gị nke ọzọkwa m na-ebu n'obi bụ n'ọkwọ friend cha nwoke a m nụọ di na ọ ya abịara m ụdịrị ihe ahụ adịọdụ unu n'echiche na mmụọ ọ dịọdụ unu n'echiche na mmụọ ihe unu chọrọ bụ na ọ na-eweta ego nke onye na-eweta ego ka m chọrọ ị chọọdụ onye ya bụ gị na ya wụchaa ka ọ nụba gị maka na ihe m ji wee wee ụmụ okorobịa bụ na achọ m onye mụ na ya bụ nwecha ọ nụba m na ọ bụ onye mụ na ya bụ nwecha ọ gbatọọ m ewuwa nwa okorobịa nwoke na owukide wekata ọ dabara ụlọ mana nke ọ na-achọ ndị ya na ha ha eweta ego ndị na-eweta ego ready made sugar daddy ọ ihe unu na-ejezi na ya i nwe the gut ị sị ya chụpụ nwunye ya nụba gị ka ị mụọrọ ya nwa nwanne cheka ngwa gị ọ bụrụ na is bụ ya oge na-enwere ya pịa m ntị na pịa m ntị na ala kịta ka m pịa gị ole ọ bụrụ na ị kwụsịghị ị kwụsịghị ịlagharị di mmadụ ee ọ ga-atakwa isi gị maka na some ladies now some women now etu ha si kwado adịghị dị mma ohi ụka ka m na-ezu gị etu ha si kwado now adịghị mma ị na-aghọta so ọ ka gị mma na ije chọba young boys gị na ya na-akụ ụnụ kụcha nwee ka ọ dabara ụnụ na anụba ka na ije chọba di mmadụ ka ị chụpụ ya ka ị bachie ọ ga-ata n'isi gị ị ma ihe bụ ije kwo di ị ga-eje ịkpọrọ di di ekwobe gị ohi ụka ka m na-ezu gị ọ bụ na ị na-ebu ihe a n'obi si na ya pụta na ajọ ihe ka ị na-eme ezigbote ajọ ihe sepụ aka gị na ajọ ihe ịla di mmadụ iso married man ọ dịrọ mma